chai ndị be anyị unu afụka ka ụmụ nwanne anyị ụmụ ikorobịa anyị si wee gbasasịa ka ụkpaka n'efere mba ụwa na-atasa afụfụ nke a bụkwa nke anyị fụrụ anya o unu ga-amakwa na o nwere ọtụtụ anyị amaghị ebe ha nọ na-atakarị onye a n'ụdị afụfụ a ọ dị egwu maka gịnị maka na ndị ọchịchị na-achịgbu onwe ha ihe ha kwesịrị ime ha achọghị ime ma ndị niile a na-achị ana igbo ọkachasị ndị na-achị ana be anyị bụ ana igbo afụfụ unu unu ga-anọ ndụ na-ata ikikere eze sị ọ gịnị ka m me ọ gịnị ka m me mgbe ahụ unu echeta arụ na mpụ niile unu mee wee megide ụmụ anyị n'obodo anyị biko nụ ndewe na ahịa ize ndị a dukwarụ n'anụ wee dunaga sị ka ha jee wụọ ya ahụ mara ihe ha ga-enyere ya amakwa m by now na ha enyegoro ya aka ka ụmụnne m ka anyị getọpụ na ajụjụ ọnụ a gbara ya

olee ihe olee ihe bụ your plan ka ihe chọkwara ime na-eche ịnachi azụ to buy ịnakwa mba ya nwa bụ the best option ebe a adịrọ mma na ọ bụkwa tiketi a tiketi gara ọnụ

ị nwere phone? ọ nwere ihe ọzọ anyị ji eme vidio a na ọ ka e tinye na platfọm anyị ịọtago ka a ma ka a ga-esi nyere gị aka ịọtago so wenite ilu gị enu ka a na-afụ gị at least onye ma gị amara ịọtago emezina ifere wenite ilu gị enu anyị na-eme ngafe so one man sa na ọnwa ya ebe so asị ka anyị mara anyị nwa bụ ndị Anambra steeti after all Igbo bụ Igbo ịọtago anyị na-abụcha ụmụ So, nne m. don't worry anyị ha anyị enyere gị aka ịọtago anyị achọ etu esi nyere gị aka ọ bụ na platfọm platfọm etinye gị ka mmadụ ga-esi agbatara gị ihe ọsọ ndị ị enyemaka. na-eri Eh, ị na-erikwukwa ezigbo nri anụ adịkwa n'ihe ị na-eri
erigo nri wee kwuo okwu ịta anụ Nwanne, ọnọdụ gị adịrọ mma n'ahụ

ndị na-achọkwa ịbịa obodo ka ha makwanụ etu ha si abịa bifọ mmadụ na-aga obodo ọ jụọ ese mara obodo ọ na-aga etu o si wee na-aga o nwere ụfọdụ a na-anasịrị ego na-akpọta ha obodo atọrapụ fa enweghị ihe a na-arụ beti abịaghị a onweghị ihe ha ga na-arụ atọrapụ ha negodo ebe ọ nọ n'ime ọfịa
negodo ebe ọ nọ
ọnwalụ a etinye a etinye vidio na platfọm a ma ka a ga-esiri eziri gị ego ị naba ọ kwesịrị eche m na ị ka makwa ụzọ be unu so ị ruo naijiria ị ma ụzọ be unu o nwere nọmba ụmụnne gị ị bu n'isi

ncha niile bụ ịbịa obodo oyibo onye a gwa obodo oyibo adịrọ easy ọ sị gị na ọ chọ ịbịa obodo oyibo adịrọkwanụ easy ihe na-eme ha bụ na ị gwa ha sị gị ọ dịrọ easy mana ị nọ ebe ahụ so ebu ego wow ndị be anyị unu afụgo onye a a kpọrọ gị ka o soro anyị naba Ehe. ọsa nke bụ alụ ịkọ ka mmadụ si saịda saịda see post etinye vidio gị a na ụfọdụ ndị be anyị nyere gị aka ndị o metụtara n'obi nyere gị aka gbara gị tiketi nalugodo ụlọ ịghọtago Tọn iru gị ka Tọn, ihe meziri ifele. ka a ghọrọ ị- ọ mara na ihe a na-ekwu bụ ihe mere eme.

biko ndụmọdụ m na-enye ndị a kpọrọ nwoke a bụ bikonu unu akpọnatakwana ya obodo naijiria biko manụ ka unu ga-esinyere ya aka ọ bụrụ na unu nwekwanụ akwụkwọ unu makwanụ ka unu ga-esinyere ya aka unu na ya nọrọ na-arụchara ọrụ ọ bụkwa na ọ ga na-ezogharị ọ na-ezogharị na-arụchara ọrụ tupu o mee gịnị unu ama ka unu ga-esinyekwanụ ya aka ka o nweta akwụkwọ biko anyị makwa na ọtụtụ ndị be anyị nọkwa n'obodo oyibo a na-enweghị akwụkwọ na-arụkwa ọrụ biko na anyị na-ayọ unu ka unu hapụ ịkpọnata obodo a ọ bịa mebekwa gịnị o nwere ike na ọ bụrụ na ndị be ha lere ana wee zipụ ya obodo oyibo ọ natazie kedu ihe ọ ga na-eme biko unu akpọnatana ya maanụ ka unu ga-esi hazie nyere ya aka n'obodo France a unu nọ bikonu ndewonụ unu afụgonụ ọnọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị sị na ha na-achịgbu onwe ha dobere ụmụ anyị ma ụmụ ikorobịa ma ụmụ agbọghọbịa onye gụchaa akwụkwọ ọrụ adịghọ ọ na-anya keke ọ na-anya eh, eh, eh, ọkada ọ kwa graduate a na-eme POS mana ha kpọcha ụmụ ha niile kpọje ebe edoziri edozi unu afụgonụ ofu onye na-achị ana Igbo ọ kpọrọ nwa ya kpọje n'obodo oyibo unu afụgo nwa ya ruzie ebe a gbanwee onwe ya na-emezi ka nwaanyị ọ pụta n'efere mba ụwa ọ na-agba egwu nwaanyị na-emezi ka nwaanyị ọ ụzọ chineke si wee na-eme gịnị na-ata ya afụfụ maka mpụ niile ha na-eme n'ala Igbo dozienụ ala Igbo ka ọ dịrị onye enu mma dịrị onye ana mma unu jụ jụwa isi maka na unu nọ n'ọkwa iduru ụmụ niile ezinụlọ unu niile duje ebe edoziri edozi unu jụzi idozi nke unu ị fụ ka chineke si wee jide onye nke a na-ekwu ma achọghị ịkpọ afa ya wee na-ata ya afụfụ wee were nwa ya na-apụta n'efere mba ụwa na-ebugharị akpa nwaanyị na-agbagharị akpụkpụ nwaanyị na-agbagharị egwu nwaanyị unu afụgo ya nụ ọ kwa unu fụrụ ya ka chineke si esi ụzọ ọzọ wee na-apịa ha ịtarị biko biko gị nwa bụ nwoke bụrụ nwaanyị na-achọ ije obodo oyibo anya saa gị anya saa jụọ ese ọfụma jụchasịa ike tupu ị wepụta ego afụ ha afụ wee jee obodo oyibo wee na-ata ụdị afụfụ a nwoke anyị fụrụ ebe a na-ata nakwa ụmụ nwanne anyị ndị ọzọ na-atagasị n'obodo oyibo ndewonụ ụmụnne m